dama dama de sɔrɔ tiktok kan mais kabini ne ni n ka combat nana mɔgɔw ko alhamdulilayi rabila alamina voilà ne ka combat dun tɛ dɔwɛrɛ ye an dɔgɔmuso minnu bɛ faransi yan nɔ i n'a fɔ an kɔrɔmuso minnu bɛ yan na u ka furu u kana furu na k'a fɔ ko papiye t'an bolo i kana furu na k'a fɔ ko vraiment na an bɔra au bled i kana furu k'a fɔ ko situation man ɲi mɔgɔ bɛ furu de ala yɛrɛ de ye furu fɔ ne ka ne ka liti ye nin de ye bɛɛ b'a kalama voilà ani n'i yɛlɛla ne ka layifu kan i bɛna kamera la n'i ma na kamera la ne b'i lajigin bɛɛ fana b'o dɔn voilà mais dɔw dɔw de donna ne ka layifu kɔnɔ ɛɛ eh, je pense que dimanche min tɛmɛna o dara dimanche min kan n ye life dɔ kɛ dɔw de donna k'olu ye fantumu ye bon ne ko franchement n ko a ka na kamera la a ko non k'ale tɛ se ka na kamera k'ale ye fantumu de bon ne ko n'i ye fantumu ye donc jigin ne tɛ fantumu ko la voilà bon a lendemain olu de taara life sigi ne kan ka n ka foto afficher ka n fa neni ka n ba neni même n ka famille foyi ma to mais ne yɛrɛ y'a dɔn n'i donna nin baara sugu la i bɛ nin bɛɛ assumer de ne yɛrɛ fɔ n ko ne yɛrɛ b'a kun walayi bilayi kana dan neni ma dɛ u ka buteli dayɛlɛ ka ne bila a kɔnɔ ne b'a assumer parce que n donna kari mais fɛn min ye n ka mansaw ye fɛn min ye n ka parentw ye vraiment ne ka parent ka gɛlɛn n ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye amusement à part ne ka parent u ka gɛlɛn n ma ni fɛn bɛɛ voilà k'a fɔ ne n'u tɛ ɲɔgɔn kan o t'a la dɛ hali n'a sɔrɔ ne bɛ ameriki de olu bɛ mali la n'u ko ne ma adama jɔ yɔrɔ min na ne bɛ jɔ yen n tɛ tɛmɛ yen kan e y'i mansa sɔsɔ à cause de tiktok ne t'o mɔgɔ ye walayi n ka hɔrɔnya yɛrɛ ye n ka hɔrɔnya yɛrɛ ye n ka danbe yɛrɛ tɛ n peremɛtɛ n ka n k'o kɛ voilà juste n bɔra n bɔra de dɔrɔn nin bɛ nin bɛ kɛ ne ka dernier life ye ka yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ voilà comme dɔ bɛ life na o tɛ marakakan mɛn donc du coup n y'a fɔ marakakan na n bɛ tila k'a fɔ bamanankan fana la voilà vraiment a bɛ yafa n ma dɛ jɛ ka gɛlɛn walayi n donna min gasi la min donna n gasi la ne kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma donc aw fana bɛ yafa n ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma voilà donc n facɛ yɛrɛ kun y'a fɔ ko n kana life yɛrɛ kɛ n ko non n'i ni mɔgɔ bɛ jɛ la n'a ma ɲa k'i bɛ olu bila i y'u bila kun min na f'i ka bɔ i k'o fɔ de o kosɔn n bɔra bi ka life sigi donc k'a fɔ aw ɲɛna voilà nin kɔni bɛ kɛ ne ka life laban ye donc komi bon ni mɔgɔw an mɛnna ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ouais il est capable n'a sɔrɔ a ka paranw tɛ fɔ fɔlɔ n'a y'a dɔn a ka paranw tɛ fɛn fɔ a yɛrɛ fana ja ka farin bon a bɛ se ka combat in continuer ne yɛrɛ bɛ jɛ n bɛ fara a kan n b'a soutenir pas de souci voilà sinon ne kɔni ka sigi kamera ɲɛfɛ tuguni ko ne bɛ ka jɛnsɛn c'est fini c'est fini voilà a bɛ yafa n ma n yafara bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma parce que ne min t'a dabɔ k'a fɔ ko a bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma quoi voilà.